Haigh, Dia dhaoibh, an bhfuil sibh go maith? Agus cás Chon Ár ndóigh, tá saoire na Cásca beagnach buailte linn, agus nach deas an briseadh scoile í saoire na Cásca, is aoibhinn liom é ar aon nós, agus tá sé tuillte go maith agaibh go léir. Casfaidh mé an camera timpeall go bhfeiceann sibh rud amháin. Tá sé seo feicthe agaibh, na huibheacha Cásca. Agus is iad seo na sóirt a cheannaigh mé i mbliana, bhuel a cheannaigh an scoil i mbliana díbh. So, rang a sé, an bhfeiceann sibh iad? Mar, mar a dúirt mé, is iad seo na huibheacha a cheannaigh an scoil do rang a sé mar gheall ar, is dócha, Is dócha na rudaí a dhéanann siad de ghnáth chun cabhrú linn ar scoil agus mar a fheiceann sibh tá siad go blasta agus cé nach bhfuil ubh Chásca agam do gach duine tá fhios agam go maith go mbeidh rud álainn b'fhéidir á dhéanamh ag na múinteoirí sna seomraí sna seomraí ranga eile chomh maith chun an Cháisc a cheiliúradh. Tá plean scríofa agam, fan go bhfeicfidh sibh! Casfaidh mé an camera timpeall. Now ní bheidh mé i bhfad. Seo seanfhocal álainn agus tá mé mall ag déanamh an físeán seo díbh. Tá brón orm. Beagáinín mall ach is fearr go deireanach ná go brách. Now sin go deas. Is fearr go deireanach ná go brách. Now déanfaidh mé iarracht gan an Béarla a úsáid so b'fhéidir go mbeidh do mhúinteoir in ann an ceann sin a mhíniú díbh nó má tá foclóir Gaeilge agat b'fhéidir go bhfaighfeá an míniú tú fhéin. So fágfaidh mé ansin é ar feadh soicind. Maith go leor, bogfaidh mé ar aghaidh agus seo gramadach díbh. Ok? Now, seo rud spéisiúil faoin gCáisc. Mar shampla, dúirt mé

Bheadh rud eile ar fad dá mbeadh sórt fan go bhfeicfidh mé. Táim ag iarraidh. Ó, smaoineamh anseo. Ahem. A happy man, b'fhéidir. Fear sona a bheadh i gceist ansin. Ach Cáisc, cuireann Cáisc H isteach. Leanfaidh mé ar aghaidh. An. Now. Nuair a chuireann tú an Roimh Cáisc, athraíonn sé go Cháisc, an Cháisc, CH. An bhfeiceann sibh an H is ea ansin? An Cháisc. Agus Domhnach Cásca, sin an lá mór é fhéin. Tógann sibh amach na huibheacha Cásca agus is dócha go mbíonn béal- béile mór blasta agaibh sa bhaile chomh maith. Bhuel, ar aon nós, Domhnach Cásca, an bhfeiceann sibh an difríocht, Cásca agus Go minic, feiceann tú go mbíonn G roimh an bhfocal chomh maith, agus sa chás seo, faoin gCáisc. Tá mé ag labhairt faoin. agus cuireann sé sin G faoin gCáisc. So, an bhfeiceann sibh na bealaí difriúla a fheiceann sibh an focal Cáisc anois? Feiceann sibh Cáisc agus an aidiacht, cuireann sé sin H san aidiacht ina dhiaidh, Cáisc shona nó Cáisc mhaith, nó Cáisc thaitneamhach, nó Cáisc. An dtuigeann tú mé? Leanann sé ar aghaidh mar sin. Nuair a chuireann tú an roimh an bhfocal, athraíonn sé go an Cháisc. Agus ansin bíonn Domhnach Cásca agatsa, uibheacha Cásca, saoire Cásca, an dtuigeann tú mé? An Coinín Cásca agus faoi dheireadh, is maith liom a bheith ag labhairt faoin gCáisc. Tá siad uilig ansin díbh, an seanfhocal 'is fearr go deireanach ná go brách'. Bhuel, baineann sé sin leis an bhfíseán anseo, mar a dhúirt mé, mar tá, bhí mé mall ag cur le chéile díbh é. Osclóidh mé an leabhar seo faoi, fan go bhfeicfidh sibh anois arís, faoi Lámhainní Glasa. An t-údar arís ná Áine Ní Ghlinn, an t-údar Gaeilge is fearr liom, agus na léaráidí Martin Fagan, ach tá Áine dochreidte. Now. Níor léamar é le tamall, ach is cuma, mar an rud is mó atá tábhachtach faoi seo ná na frásaí, na focail a phiocann tú suas nó a fhoghlaimíonn tú tú féin agus b'fhéidir go gcuireann tú iad ar leaththaobh don chéad uair eile a bhíonn tú ag scríobh nó rud éigin, tagann siad isteach ansin b'fhéidir agus bíonn siad áisiúil. So. Seo, is dócha, an príomhcharachtar sa scéal, níl fhios agam cad is ainm dó arís, ach tagann sé ar rud, An bhfeiceann tú an rud seo? Fan nóiméad, ar Dad atá ann, arsa Daidí. Níl mise críochnaithe fós. Phioc Fionán suas píosa miotail, thosaigh sé ag tochailt, sin ag tochailt, ag déanamh poill móir sa ghairdín. Thosaigh sé ag tochailt leis an tsluasaid, leis an spád. Rinne sé poll. Tá poll déanta aige sa ghairdín. Chuir sé an, an, tá brón orm, an píosa miotail isteach sa pholl. Píosa miotail isteach sa pholl. Fuair sé píosa miotail eile ansin, an bhfeiceann tú sin, agus rinne sé poll eile. Ó, agus poll eile, agus poll eile fós. A Fhionnáin, arsa Daidí ar ball, an bhfaca tú Rinne Fionnán meangadh gáire mór. Now, tá sé sin tógtha síos agam anseo ar an mbileog, an bhfeiceann sibh sin? Foclóir nua, meangadh gáire mór, an bhfeiceann sibh ansin é? Yeah. Rinne sé meangadh gáire mór. Cuidiú le Daidí, cuidiú le Daidí, ar seisean. Ní raibh sé ag cuidiú, bhí sé ag pleidhcíocht. Ar maidin dár gcionn, sorry, an mhaidin dár gcionn ba chóir dom a rá, d'fhéach Mamaí amach an fhuinneog. 'A Thiarcais! ar sise. 'Féachaigí ar na rudaí aisteacha! An bhfeiceann sibh na rudaí aisteacha sa ghairdín? An bhfeiceann sibh iad? Rudaí aisteacha! seo, d'fhéach gach duine amach an fhuinneog. Bhí ceithre chrann le feiceáil, géaga áille ar gach ceann acu. An bhfeiceann sibh na géaga áille? Géag amháin, géag eile, géaga, géaga, géaga. Tá siad aisteach ceart go leor, rudaí aisteacha, so chuir mé sin isteach ann chomh maith díbh. Rudaí aisteacha. Hmm. Rud nach bhfeiceann tú rómhinic, bíonn sé aisteach, as an ngnáth is dócha. Agus duilleoga aisteacha ar gach géag, duilleoga aisteacha. Bhí cuid acu cosúil le scriúnna, cuid eile cosúil le boltaí agus cuid eile acu cosúil le rothaí beaga. Cén cleas é seo? arsa Daidí. Tharraing Fionnán na lámhainní glasa as a phóca agus d'fhéach sé orthu. Lámhainní deasa, ar seisean leis féin. Rinne Fionnán poll. Féach ar Dad, ar buile, agus an leaid eile. D'imir sé cleas ar Dheaid. Suas an staighre leis go ciúin smaointeach. Hmm, smaointeach é ag smaoineamh, an bhfeiceann sibh a lámh ar a smig, sin focal deas díbh smaointeach, níor chuir mé sin síos go fóill. Aidiacht. Is ea é sin. Nuair a tháinig sé anuas arís bhí a dhá phóca lán de mhirlíní ildaite. An bhfeiceann sibh sin? Lán, tá brón orm, mhirlíní ildaite. Agus taispeánfaidh mé cad is mirlíní ildaite. An bhfeiceann sibh iad ina phócaí ansin, ag gobadh amach ansin agus ansiúd? Yeah, fan go bhfeicfidh sibh. Tá siad agam anseo díbh. Tá siad agam, bhfeiceann sibh ansin iad? Yeah. Mirlíní ildaite. So tá sé ar tí cleas eile a imirt. Abraigí amach dom é, mirlíní ildaite. Mirlíní ildaite. Agus mar a dúirt mé, sin focal ná raibh ar eolas agam go dtí seo. Smaointeach. So an bhfeiceann sibh an rud, b'fhéidir go bhfágfaidh mé ansin é, cuirfidh mé an cúinne seo síos agus piocfaidh mé suas ansin é am éigin eile. Now, táim ag léamh an scéal seo mar gheall ar an scéal, ach níos mó ná sin, táim ag léamh an scéal sin mar tá Gaeilge álainn le fáil ann, agus nuair a phiocann tú amach na píosaí atá go maith agus nuair a chuireann tú síos iad, feiceann tú fhéin go mbíonn stór agat, stór maith frásaí agus stór maith Gaeilge cruinn agus, an dtuigeann tú mé? focail a bheadh. ámh nó a bheadh, a chuirfinn mar, áisiúil i gcásanna eile. So an focal eile a tháinig mé ar ansin smaointeach. S m a o i n t e a c h Is duine smaointeach é. He's a thoughtful or pensive person. Is duine smaointeach. Smaointeach, okay. An-mhór arís. Meangadh gáire mór. Meangadh gáire mór, hí-hí! An bhfeiceann sibh an meangadh gáire mór? Rudaí aisteacha, chonaic sibh sin, strange things, rudaí aisteacha, d'úsáid mé an Béarla ansin, tá brón orm, rudaí aisteacha. Mirlíní ildaite, yeah, na mirlíní ildaite, agus ar ndóigh, Smaointeach, yeah. Duine ag smaoineamh, tagann sé as an bhfrása sin. Leanfaidh mé ar aghaidh díbh ansin. Tá beagáinín léitheoireachta anseo agam díbh chomh maith. Agus an léitheoireacht atá agam díbh ná baineann sé leis an gCásc, leis an gCásc. GC, an ceann sin, baineann sé leis an gCásc nó tá an scríbhneoireacht faoin gCásc. Léitheoireacht, Aoine an Chéasta. An dtuigeann sibh cad is Aoine an Chéasta ann now? Féachaigí arís, fágfaidh mé an ceann sin libh. Aoine an Cad is Aoine an Chéasta ann? Bhuel, ar an lá sin, comórann an lá seo céasadh agus bás Chríost ar an gcros. Aoine an Chéasta, comórann an lá seo céasadh agus bás Chríost ar an gcros. Sin Aoine an Chéasta. Cad is Domhnach Cásca ann? Domhnach Cásca, an lá mór é fhéin. Ceiliúrann an fhéile seo aiséirí Chríost. Domhnach Cásca, ceiliúrann an fhéile seo aiséirí Chríost. Sin léitheoireacht díbh, yeah? Sin soiléir go leor? So, anois, bhí mé ag smaoineamh, nach mbeadh sé go deas dá mbeadh beagáinín scríbhneoireachta ag dul leis an léitheoireacht a thaispeánadh díbh ansin, tuairisc a scríobh, agus an teideal ná An Cháisc. So, tosaíonn sé mar seo, An Cháisc. Now, d'fhág mé bearnaí anseo ach. Beidh na freagraí a bheidh ag teastáil uait le fáil sna leathanaigh eile a léigh mé díbh soicind ó shin. So, le chéile, déanfaimid seo le chéile. Tá saoire mm beagnach buailte linn. Now, rachaidh mé siar go bhfeicfidh mé. Saoire, cad. Ok, Cásc, an Chásc, gcásc, na Cásca, cén ceann? Ok, siar go bhfeicfidh mé an ghramadach arís. Cén ceann? Saoire, eh. Cásca, mar Domhnach Cásca atá ann, mar sin úsáidfidh mé Saoire na Cásca. Ba chóir go mbeadh yeah Domhnach na Cásca yeah b'fhéidir go ndearna mé dearmad ar na ansin ach ar aon nós tógfaidh mé an leagan sin Cásca. So Tá Saoire na Cásca nó Saoire Cásca beagnach buailte linn. Beidh, mm, gáire orm nuair a thagann sí. Beidh, ok, beidh, mm, gáire orm. Fan go bhfeicfidh mé cá bhfuil an frása sin a d'fhoghlaim mé as an leabhar sin. Ó, ansin, meangadh gáire, meangadh gáire. An bhfeiceann sibh sin? Ing, meangadh gáire, yum, yum. Ok, tá spás ansin ann. Beidh, uh, meangadh mór gáire orm Nuair a thagann sí, íosfaidh mé mm mhór. Fan go bhfeicfidh mé. Íosfaidh mé. Cad é seo? Brón orm. Íosfaidh mé ubh mhór. Bhfeiceann sibh sin? Íosfaidh mé ubh mhór. Maith go leor, tá sé sin agam. Now, ní raibh an focal sin scríofa síos agam ach. éasca go leor díbh an ceann sin a dhéanamh sibh féin. Casfaidh mé seo timpeall so íosfaidh mé, cá raibh mé, ba, ba, ba, ba, íosfaidh mé ubh mhór. Ar aon nós, seo píosa eolais faoin, so, ag an tús lean mé ar aghaidh ag caint mar bhí Gaeilge agam, bhí an Ghaeilge agam agus bhí mé ag iarraidh í a chur, so, ba chóir dom a rá í a chur in iúl, so, tá sé sin déanta anois, Tosóidh mé amach ar an scéal i gceart, más maith libh, an tuairisc. So, ar aon nós, seo píosa eolais faoin, nó cén ceann a phiocfaidh mé, faoin Cásc, ní hea, faoi, faoi an Chásc, ní hea, faoi, Cásca, ní hea, ó, faoin, an ceann seo, faoin gCásc, G C Á fada I S C. Ar aon nós, seo píosa eolais faoin gCáisc. Agus tá líne mór anseo agam agus líne eile agus tá scríofa agam, Ná déan dearmad ar an stuif a léigh tú thuas. Cuir isteach anseo é anois. Cad a d'fhoghlaim tú thuas? An t-eolas, cá bhfuil an t-eolas sin? Ó, an t-eolas a léigh mé anseo! Ah, so, beidh mé in ann é seo a úsáid. Comórann Aoine an Chéasta. céasadh agus bás Chríost ar an gcros. Cuirfidh mé sin isteach ansin. Sin ar an líne seo. Tá líne eile ann, cad a chuir mé ar líne a dó ansin, b'fhéidir seo. Ceiliúrann Domhnach Cásca aiséirí Chríost. Ceiliúrann Domhnach Cásca aiséirí Chríost. duh duh duh duh duh. agus ansin, agus is leor sin, agus d'fhéadfá an píosa a chríochnú le, Cáisc um agus shábháilte duit, nó daoibh, Cáisc cad, cad a chuireann tú isteach ansin, cén aidiacht, Cáisc maith, nó shona, nó cad, ó, shona, agus cuireann tú isteach an H, SH, O N A, Cáisc shona. Cáisc shona agus tá an H ansin shábháilte duit nó daoibh. OK, nach bhfuil sin go deas. Bhuel, bhí sé simplí go leor ar aon nós, mar dhúirt mé, na mirlíní, ahem, ildaite, agus sin deireadh le mo cheacht. Ní raibh sé rófhada, ach bhain mé taitneamh as, agus mar dhúirt mé, bhí, bhí mé déanach leis, ach is fearr go deireanach ná go brách. Éistigí liom anois ar aon nós, táimid tagtha go dtí deireadh an téarma, níl le déanamh agaibh anois ach taitneamh agus sult agus más maith libh sos mór fada taitneamhach a bhaint as an gCáisc. As an gCáisc, an bhfuil an ceart agam ansin? As an g C A fada I S C? Tá, tá mé ag ceapadh go bhfuil. Ok, go n-éirí go maith libh agus buíochas as éisteacht liom. Slán gach duine, slán.